Igbo ndị ọma na-egekwa m ntị ama m na unu ka na-esonyere anyị nke ọma a sị m ajụ unu ihe anyị na-akụzi ọmụmụ asụsụ Igbo anyị na-ewetara unu kedu otu ọ dị unu kedu otu i si ahụta ya ọ bụ ihe ị tụrụ anya ị na-atụ anya ma ọ bụ ihe ọ dị gị ka ọ na ọ ga-eme isi achọrọ m ka ị mara ọsịsa ya gị edosara m ya na comment section cheta na ihe anyị ji maka ya na-eme ọmụmụ asụsụ Igbo a na anyị nwa bụ ndị Igbo emeela ka asụsụ Igbo na-achọ ịnyụ ka ọkụ otu ọkụ si anyụ ọ na-achọ ịnyụ ka ọkụ ọtụtụ n'ihe ọtụtụ ụfọdụ n'ime anyị emeela Englishnize their name eh, Englishnize I will still come to that one aha Igbo atụgharịa ya mee ya ka ọ na-adazi ka asụsụ bekee ma ọ bụ e dee ya agbakwunye ya ihe ga-eme ka ọ dị ka asụsụ bekee anyị ka ga-abịa na nke ahụ mana ọ ka bụkwa na ọmụmụ asụsụ igbo iji mkpụrụ abịdịị emebe mkpụrụ okwu anyị mere a bị chị dị e fị gị gbị ghị i ị anyị nọ na jị na ngwa ka anyị gaa n'ụgbọ odee anyị ka anyị lee anya hụ mkpụrụ okwu ndị anyị ji m- jị mebe ngwa lee anya n'ụgbọ odee anyị ngwa lee ọmụmaatụ nke mbụ anyị nwere jị na i bụ gịnị ji bụ nke ndị oyibo na-akpọ yam yam ụfọdụ ndị igbo amakwa na a na-akpọ yam ji ụfọdụ bụ ndị a mụrụ sọsọ ihe ha ma ekwu na mama m sị my mother said I am Ibo I am Ibo Ibo ka ha na-akpọ ya mana ha ama na ọ Igbo enweghị ihe dịka Ibo ka anyị bịakwa anyị ka ga-agacha na ihe ndị ahụ ka anyị ka nọrọkwa n'ọmụmụ i- ihe anyị nọ n'ime ya ngwa lee ọmụmaatụ nke abụọ jị na ụ na ọ bụ gịnị jụọ ask jụọ ask ngwa lee ọmụmaatụ nke atọ jị na ụ na rị na ụ bụ gịnị jụrụ asked that is past tense of jụọ jụọ jụrụ jụọ jụrụ ask jụọ ask jụrụ asked ngwa lee ọmụmaatụ nke anọ Jị na i na dị na e bụ gịnị? Jide, hold. You want to tell somebody, hold this thing. Jide ihe a. Jide, hold. Ndị oyibo na-akpọ ya hold. Ngwa lee ọmụmaatụ nke ise. Jị na i na dị na e na rị na e bụ gịnị? jidere held jidere held that's past tense of jide bụ jidere n'asụsụ Igbo hold held dịrị gawazie dịrị gawazie cheta na m gwara unu ama m ma unu ga-echeta ihe m gwara unu wụ dịrị gawazie d g z d g and z ị hụ d G, Z, dere gawazie etc we have many of them anyị nyochawacha ọmụmatụ ndị a ọ karịrị akarị mana ana m atụpụrụ gị otu a na-esi atụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ana m atụpụrụ gị ihe ndị a ka ị- otu ị na-esonyere m na-amụ ihe ka ị- ị gbakwa mbọ n'onwe gị chọpụta mkpụrụ okwu ndị ị nwere ike iji ji mebe ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa na-esonyere anyị n'ọmụmụ a na-atụsa This ihe video anyị na-eme ihe onyonyo a ọmụmụ ihe ma na-atụsa ma na-alike na comment ndewo